m'malo mwa ife tonse kuno ku times headquarters ku blantyre ndine brian banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya the hot current ndi pulogalamu imene timamasuka kwambiri kumasuka for the betterment of uh, the country kotero kuti ngati mukutionera ku malawi kuno and around the world tikulandireni ambiri a inu mukutiwonera kunja kwa dziko lino kudzera pa facebook live kotero kuti anzathu amene muli ku santa fe ku new mexico takondwera kwambiri kuti tili limodzi madzulo ano osayiwalanso anzathu aku uh, sao paulo ku brazil enanso muli ku melbourne ku australia uh, ku australia ndiye afika kale mawa uh, osayiwalanso anzathu aku montreal ku canada Inunso amene muli ku Berlin ndife okondwa kwambiri kulandirani. We are told kuti kulinso Amalawi ena ku Madrid ku Spain, osaiwala anzathu a ku Johannesburg and Cape Town, enanso ali ku Jerusalem kuli
munagugola kwambiri anthu
kulikonse gugu anagwira ntchito mpakana santa fe Sa-
mpaka ku santa fe ayi gugu wagwira ntchito ayi kodi nanga maiko ndikuwadziwa Akuonani pafupi na Gugu. osayiwala anzathu aku jerusalemu

and my my my my Israel. Eh, kodi nchifukwa chani kwa- mmene history yake basi. Sidzatha basi mfundo imene. Sidzatha.
Mmene history mmene mmene Israel imapangidwa cha mma 40 itatha first world war adachita olanda malo aja komanso iwo amene odali adali athu adachita ochoka pamene kudali ma Palestina so ndi chipwirikiti koma ni malo oyera kumene kuli

Ah, amaposa maiko ngati ife kuti timalandira mvula cha- kulibe mvula Eh, zoona, Koma eh. they grow things in Aku- the aku- fruits, akuti- chiyani, akuti ngati- wine, ngati kwa mvula. ngati kwa mvula Mpa- na- mpaka wine?
na aka- eh, amatumiza amapanga amapanga export U- even vinyo? wine. yes vinyo uyu amamwa aujana ankolo angolati paya ananena kuphiri kuti asanyamuke sulu yoti ndinyoke namwe amwe angolo ononena kuti am- Aku- aku- akulikita vinyo mwene kuti nkhani mmaipinda bwaji

timabwera pano udzamasuka Mm. Yeah. Ah, mawu abwino kwambiri timabwera pano Kumasuka. udzamasuka. Eh, kumasuka. koma sitingomasuka zili zonse za- za- za mkutu zomwe Ah, ah. timazamasuka pano za dziko kodi dziko lathu luyenda bwanji kodi lili luyenda bwino nanga atsogoleri athu amene adasankhidwa kodi ayendetsa bwino zinthu nanga ku- nanga anthu kunjako akuti chani um, reaction yawo kuma policies nde timabwera udzalankhula zimenezo kukatuluka kabineti timabwera udzayiswa pano kuti kabineti anthu akuti chakuti chakuti chakuti chakuti koma ko- ndipo akuti mukoze pakuti pakuti kaya wina awu- awulowesa dzanja mu- muja ukapakulamo zoti si zake za zi- za dziko za mataxi athu timawagwatanso pano cholinga nchakuti timange mtundu cholinga nchakuti

uh, uh, zimenezo timanena kuti iyayi zimenezo ayi inuyo ndinu servant ngati mmene ankachitira a dpp Yes. kuti amafuna kuti tingoyerekeza ngati ma- maparastato Yes. kukhale no ngati kuti ingo- ingokhala ngati zawo Exactly. kuti wina ulo sungakachite sungakaponde phazi Exactly. pa, pa parastato exactly zimenezo zimene tinabwera kuti iyayi sono msatero iyayi dziko lino la tonse amalawi 18 million Ah, nkhotakota to mchinji Ah, nsanje to to chitipa tonse amalawi dziko lino lake fika pa, pa, pa reception ya parastate koma mafunso akewo e tikuthandizeni chani Ayi, Ku- ndithu. ku- ku- ku- ku- kudabwitsa zochitika Ndiye zake ti- ti- tipezo zitipe timalankhula pano mosaopa ndipo timatchulanso kuti kwakuti kwakuti mupanga zakuti zakuti Po- sikuti kapena timakhala kuti ifeyo tili nchifukwa ndi iwowo koma kuti zimene apangazo ni za dziko si za kunyumba kwawo si za akazi awo si za amuna awo si za ana awo kapena aphwa awo kapena ankolo awo kapena anti awo za family ayi zimenezo ni za dziko nde ngati za dziko tilankhula amene safuna kuti alankhulidwe nde asapange public office Eh, ife ka- pologalamu ino Eh. amene safuna kuti ine sindifuna wina wake ka george kasakula ka brian banda ka anzathu ena azinilankhula nde asapange asapange go near a public office Eh, zo- zoona eh. imene amadya msonkho Eh, wake zo- zoona eh.
mwezi ukatha umamulipira ni msonkho wake Eh, asapite komwe eh. ngati afuna kuti tisamamkambe nde akhale private

ya so so odya zake odya zake alibe mlandu odya zake alibe mlandu uyu adya za msonkho wathu nkumaganiza kuti ife tizimuopa ndiye autaya nthawi yake pachabe in fact he's wasting his time chifukwa sitingaope kuyambira boma lija la- la- lakale lija pacha tizimaliswa pano apresident akale aja ndipo tipitizabe even lero nkhani yake this week Yes.
I, i had a call from uh, anzanga adawis chabwino

Eh, kwambiri kwake anthu makamemo Kwambiri amakalichokola kwake. molomo kuti anene chindunji Nanga- sanena nanga si amaopa ntchito zawo kuti ndi- nika- nikanena kwambiri anichotsa nikauza kuti abwana mulakwitsa mutchula anthu ena kuti apereze komana mutchula anthu ena ah, iweyo ah, nditu, u- u- ndiwe ndiwe opposition plant Ah, nu- numuchotsa so amaopa zimenezi pamene ife ngati ife timakuya chitokopa

zimene zaoneka wiki imeneyi brian mm. tingoti the past 10 days phwando la phwando la akakowa akakowa what we have learned kuti mboma mmachitika phwando la akakowa mwina zimene timaona nzochepa Eh zoona, Zija eh. timakambayo nine pano brian eh, nthawi ya boma la, la mutharika zinali zochepa chabe koma zambiri zimachitika mkati Akutero, eh. zowola Akutero, eh. ndiye this week Phwando ta- la akakowa. taona masayizi ena kuti oh kodi ndimene zimakhalira kumakhala phwando its a gravy train Akutero, eh. yoti ukakwera ndiye kuti mmenemo muli mapwevupwevu Ah. yes boma ni mapwevupwevu Zoona, eh. mapwevupwevu ake koma oyipa opweteketsa amalawi Eh, zoona, opangitsa eh. kuti kuchipatala kukhale kopanda ma- kukhale kopanda mankhwala chifukwa ndalama mukuyang'ana zachibwana so mapwevupwevu amboma m- abuse of power zimene tikambirane pano chifukwa chani tasankha

mpamene lona kuti amanga amene anali wamkulu wa chitetezo cha president achisale ndipano achisalewo apanga charge ni fraud komanso money laundering Ah, ah, ah, makamaka nkhani ndiyakuti ndiyakuti apo- ma president a dziko lino ukakhala president uli ni mwayi wonena kuti sulipira msonkho brian sulipira msonkho ulidi mwayi umenewo cholinga nchoti mwina apresident afuna agule kagalimoto kaya ka first lady kaya agule kagalimoto ka mwana azisagula munthu ngati mtsogoleri i don't know whether it is still relevant with what is happening because clearly the story that we're going to say here clearly that is being abused so achisale amanga nkhani yake njakuti akuti apresident adapanga import uh, cement ndikukamba a president akale ndo ap- a peter mutharika adapanga import cement 1 million 200 bags of, of cement cement imeneyi amachita import ndipo imalowa ulere imalowa opanda duty imalowa opanda msonkho to put it plainly ikamalowa mmaboda vimangolowa vimatraki pozindikira kuti apresident zimene zimakhwiso amati tpin uh, taxpayer identification number amagwiritsa ntchito ya pres- amagwiritsa ntchito ya president ndiye kuti apresident salipira msonkho zimenezo zimalowa vuto nlakuti simenti imeneyo suti apresident amagwiritsa ntchitoyo kapena ukamangira ukamangira kakhumbi kuti azikhalamo aa it was being used ama, pr- by private traders amene akapanga import that cement amagulitsanso kwa amalawi Ah, ah. mosalipira msonkho koma

achisale anapatsidwa bero koma atangowapasa bero apolisi apolisi prosecutor mkhoti akuti yayi tsono bero yomwe apatsa ah, olemekezeka ah, ah, ah, magistrate koma palinso mlandu wina nde tiatenganso achisale nkuwatenganso watsekera watsekeraso otuluka tuluka otuluka tuluka owapasa pasa belo magistrate niwapasa niwathiraso vingwe vina kuti ayi inunso muli ni mlandu wina mudawombera mzimayi ku, ku, ku blantyre aa Nde lo- nde loya nkumanena kuti ayi umenewu angofuna muzuza client wangayu chifukwa chonena kuti mlandu umenewu owomberedwayo wapanga withdraw nde funso nkumati kuti kodi uh, mlandu wowomberedwa amachita withdraw kapena apolisi namene am- mapolisi kapena dpp namene amapanga prosecute tiona kuti zikhala bwanji yes yes Ndi Then- mmene zakhalira.
ndi mmene zakhalira then apart from that kunali ma reports kuti kuti ku escom for example koma fuel umangopereka kwa aliyense akuti kungotsekula ngati tapu ungotsekula ngati tapu uitso- tsitabe- aliyense amene ali ndowa uka- uka- uka- ukachinjiriza uka- uka- ukatunga nawo Eh, zoona, ukatunga nawo eh, zoona, eh. kumeneko Eh, eh. anthu ena aku mulhako wa alhomwe kaya kuti akuti osewo umatenga vile. ambiri a- achipani cha ambiri DPP.
achipani ambiri achipani ena mpakana umapanga fuel ma full tank three times a week a day ndiye nkumati kodi ni ma- ni ma fighter jets ni ndege Eh, zoona, kuti eh. kuti kuti zili ku operation ndiye mwamba momwemo basi nuzipasa mafuta ena Ezo. Kwa kapena mwina. Kapena mwina. Ezo na. Koma iyayi uyu- Mpaka 3 3 Uyu- 4 tanks uyu- a uyu- week. uyu petulo uyu dizilo so ni magalimoto Ezo na. eh. azimatheka bwanji kuti three times galimoto yomweyo ah, ah, ah, tsiku limodzi munthu Mu- ma- ma- matanki ambiri mukathira fuel odzadza imayenda gamoto 7 hours 8 hours 9 hours Ezo zoona. sinachite empty Eh, so- so- zoona eh. sono ma- ma- ma- ma- mafuta ake amenewa ma- maola ake apatsiku amatenga kuti Mm. amatenga kuti maola apatsiku kuti mpakana athire ndipo gamotoyo amayenda msana usiku zimatheka bwanji komanso even before asking that question Yes. zinali zolakwika chifukwa anthuwa Exactly. samagwira ntchito ku Exa- escom that's the point Ehe.
Ndio- ndio- ndio- ndio- ndio- ndiyo pfundo yaikuluyo timanena Ewa ndiye phandowo, ndiye. phando lakakowa ndiye kwinaso zuveka kuti maripotsi kaya ku state house nkhuku 35000 Uh, ma- mamiliyo- mamiliyoni mpakana o- o- operekera nkhuku u- ka o- operekera samusa ku- ku- ku ku state house ndiyetu umafunsa kuti samusa wanji ochita cost mpakana mpakana 43000 Samusa- Samusa mmodzi, 40 people. 40, ah, ah, nanga ngati mamiliyoni ndi 32 miliyoni ndiye maripotsi aulere ali confirm E- ezona eh. ndiye kuti anthu awerengera kuti ah, sono samusayo unit imodzi ya panga cost 43000 35000 nkhuku chicken nkhuku chicken a 3000 zutheka bwanji so samusa ndi nkhuku wadula samusa iwadula samusa mamiliyoni mamiliyoni anthu kumalandira

anakana kuti- N'chifukwa chake adatuluka kusanjika. N'chifukwa chake adatuluka kusanjika N'chifukwa chake adatuluka kusanjika ndipo maripoti akuveka kuti ah, wiki- weekend imeneyi a president Lazarus chakwera akalowa ndipo maripoti tikumvera koma nkhani yonena kuti amalawi june 23 adachosa ntchito amutharika ndiye zimene tikukambazi nzamutharika za mtharika zimene tikukamba sitikukamba za president alero amene angokhala mwina mawiki atatu mawiki four tikukamba za mtharika kuti kuti zina zikutuluka zimene zimachitika in the past six years probably zitulukabe zambiri. zitulukabe, Zitulukabe zambiri. zitulukabe. koma so far ni maphwevuphevu ndi a acb anena kuti azitsatira nkhani zimene acb has told malawians bambo matemba anena kuti tiuza amalawi ma interviews ambirimbiri ndithu amene akhala ku media zonsezi tizitsata Panopa titi tamasuka ngati Bureau. Amanena okhatu, tamasuka ngati Bureau. Ndiye titi zimenezi tizitsata ndipo a Malawi tiwauza kuti kodi choona nchiyani. Ndiye samamasuka mbuyomu?
Ah, Amaterotu, ndiye ndiye kuti tuna. Ndiye pamene pali vutotu. Ndi pali vuto kumene.
Iwo samamasuka? Mwina mwina amaopa. Nanga si Aopa bwanji? I don't know.
Koma mawu amene wakamba. The fact that iwo a Matemba anena kuti amasuka pano.

consistently akamapanga comment pama pama arrests akumanena kuti oh uh, this is ali mchizungu chawo akuti political witch hunting ndipo it is meant to destabilize the former ruling party the dpp of course this is crap ndowe zenizeni zimene akukamba anzathu a dausi chifukwa amalawi chimene akufuna ni accountability amalawi akufuna accountability akufuna chilungamo ndi ndi su, su, sangatitseweke pakamwa kumanena kuti "Oh, ti- anthu anthu asamangidwe chifukwa kuti chifukwa kuti ndi a dpp because after all nobody is above the law if george kasakula is suspected of a crime uh, should be arrested. If Brian Banda is uh, suspected of a crime, the police have got the powers to arrest us. So iwowo the fact that anali mboma nda DPP sangakhala above above the law. It can't happen. It can't happen and it won't happen. and they were above the law Yes. chifukwa kadakhala kuti malamulo amagwira ntchito kwenikweni Yes. bweza atanjata kalekale ndi zimenezi Yes. Yes.
So so th- iwowo for the past

Utsogoleri sichinthu chonena kuti munthu uzikatenga kuti utsogoleriwo ngati ngati utsogolera banja lako lokha. No. Umatsogolera Amalawi. So you must be accountable for your actions. Panopa there are enough reasons to arrest people. They must be arrested to account. You cannot say, oh, it's, it's political witch hunting. What, what political witch hunting? Are they saying they should not be arrested because they are DPP? It cannot be. Yeah. It cannot be. Mm. After all, ni- linali phwando and ndalama zimene amachitira phwandozo ndalama za amalawi and ndalamazo zikanagwira ntchito yogulira mankhwala i'm sure somebody or s- many people died for kupita kuchipatala kulibe chilichonse over things that they could have got cured pamene anthu ndalama amagula samusa

they must be accountable chifukwa chifukwa ukakamba mu, mu, mu, mu, mu democracy kumangidwa kwa anthu sizitengera boma sizitengera opposition zimatengera ma state institutions Nizoona, eh. kukuli apolisi kakuli ah, ba- ba- ah, maagency ena ngati acb kukuli ah, director of public prosecutions onsewo ndi amene they should independently arrest those that have done bad to chifukwa chake munanena bwino kuti

abweze Abweze. abweze Yes. simentiyo ayibweze And one thing, Brian, Uh-huh. the only time that they're going to say, EI, this was witch hunting, it's Kukoti. Chifukwa dziko lino- Oh. dziko lino- dziko lino si banana republic. ezo The good, silinganenere mu pawairesi good thing for them, dziko lino is not a banana republic. Yonena kuti mango mangana kachani zachisawawa. No, there's law, there's, there's rule of law. so akamanga apita ku khoti aboma apolisi akapereka umboni kaya dpp akapereka umboni kaya acb akapereka umboni it will be an independent uh, uh, judicial officer who is going to say ah inu mudabadi inu mupita kundende 5 years kapena ayayi inu mwalephera kupanga proof kuti munthu adaba uyu msiyeni apite kunyumba akaone ana nda- ndi ndi madam Yes. yes akapatse moni ana. akapatse ana moni ana ndi ma- ndi madam Yes, ona. ndi madam koma nkhani yaikulu ndi imeneyo

kuti we're not going to tolerate nonsense Eh, zoona, kutibera eh. ndalama Eh, zoona, eh. zizalini dziko lathu lipite patsogolo ndalama tikusonkha misonkho inu mu- mu- mukuseweretsa ndalama zija kumagula samusa 43000 sitingavomere zimenezo ndipo nkhani imene mwanenayi ndi yofunikira kwambiri Yes. kuti awa amene alowa Yes. alazarus chakwera ndi achilima ndi timu yawo yes asachite chibwana komanso akhala ndi segment yawo mu program iyi Tilankhula- tilankhula tu at some point asachite chibwana tiwalankhula mawu tiwalankhula mawu olimba ezoona mawu olimba mawu amphamvu Ezoona. tiwalankhula Ezoona. sitisiya yayi chifukwa zimene zikukambidwa panozi Yes. zina zidachitika 5 years ago exactly koma a dpp amangoziphimba exactly

lamulo la acb 1998 corrupt practices act Eh. lima- lima- limezo libe limanena kuti kuti pali section ndithu ine ndayiwerenga ndi maso anga pali section imene inanena kuti a- a acb ali ndi ufulu woona kuti- Muyitana munthu. Eh, muyitana munthu umfufuza kuti inu mmalandira 500000 Eh, zoona eh. ndinu a civil servant Eh. mmalandira 500000 kapena 200000

kuti ku- ina kukwera 2 hours kwachita paki kukatenga ina amalawi kuti timakhala mdyera ndi zinthu bwanji uzionera kukulu kwathu timati Eh, mwina kapena eh.
uzionera kukulu amene akula movutika amachita zimenezo yes komano malawians simply want one thing accountability Yes, oh, no. and we will go to get the accountability they will not, they will not, they will not run away from this they will not close the ma- makamwa a malawi with the- with the petty petty petty nonsensical things like it, it's witch hunting that's not witch hunting justice is justice koma ndiye linali phwando so so akamati witch hunting who should be arrested for crimes iwowo uh, they should be arrested the rest of us should be arrested Titu- iwe ndine ndikachimwa ka amalawi kunja ako akachimwa awathire vingwe iwo because ndi adpp asathire vingwe no we can't iya have- imene imene akambayo ndi nzazii zankutukutu ndipo timangidwa kumene they will account for this ine chimene ndingapemphe nchakuti yes. angouzana kuti akuluakulu yalakwa yalakwa

Yes.
awonkhetse bwinobwino Kuti zidali- aone ndi ndani amene amapereka zinthu Exactly. and amapereka chiyani Exactly. and how much he got Exactly. Azitsata- azitsatirize ndalama zimene Exactly. tichite break kodi Tichite break timwe madzi pang'ono. tikabwerera peter mutharika Yes. ali ndi nkhani yoti atiuza He amalawi has the former president has a story to tell Malawians. And he must tell that story.

Here, tho- those monies were being paid for by poor Malawians. Eh, zoona, eh. Those Malawians want a story from him and will not be afraid to, to demand that story from him. mukuonera programu ya the hot current ngakhale kunja kukuzizira Yes. koma muno mmotentha Kodi kale. ticho safu- Ayi, ayi, safu- amsatira mphepo- mphepo ya- yakula kwambiri mphepo yakula kwambiri chifukwa imafikatu mpaka 7 degrees Yes, exactly. it has never been th- that cold ku in actual Blantyre. fact uh, uh, corona virus akunena kuti kuzizirako Nda- nda- nda- mchake zativuta nda- ndakuti amathamanga kwambiri mchake in zativuta fact aza aza aza- amadokotala adanena kuti june july august muzaona muzaona uh, zosaona adanena zimenezi ndipo tazionadi ngati dziko koma ayi zitheka tikukambirana pano kuti ukamaona 6 years ya dpp yes lidali phwando la akakowa lakakowa yes mapwevupwevu ku escom ndiye kuchita kotsekula tapu ya mafuta yes aliyense mwakangotsekula umo ndowa zigubu En- ena mpaka dzigubu ena ndowa ena mpaka na three times pa tsiku

utitola zati u- u- utitengera ku mtoso Amalawi ndi makape akugona tulo sangazidziwe zimenezi ni ndani ife tili mboma ndife olamula ndifetu asamapange choncho ndiponso zosakhala bwino we'll take a short break we'll be back in a moment

we are the hot current timanena kuti muno sitigawa maswiti iyayi iyayi nthawi yake tilibe nthawi yogawa maswiti tilibe we we don't have time for that e zoona amalawi kunjaku akupanga demand zinthu ndipo mwina asaganize kuti zimenezi tikupanga chifukwa cha mutharika ndi boma lawo olo nso boma lili pano likangokhala ngati lakhota njira tidzanena ndi tidzanena ndiponso with a straight face e zoona they shouldn't even know kumene kuti they will say with a straight face kuti zimenezo ayi zimene mukuchitazo ayi musapange choncho Eh, zoona, eh. musatero choncho
tinanena kuti tikabwerera yes mutharika has a story yes for malawians yes break it down for us brian ukamaona zimene zikuchitika uh, uh, zimene zikutuluka zimene zatuluka kale clearly

was in control of what, of what is, is, is, is happening because clearly the use of his number yoonetsa kuti amalawi tinanena kuti mapresident athu probably we should revisit this but that's a story for another day amalawi tinagwirizana kuti mapresident athu nthawi zina akhoza kukhala nkanthu koti agule kunja tiapatse ulemu agule kunja eh. asalipire duty tisakhale ngati iwe ndi ine kuti tikagula galimoto kamkuti basi tilipire duty ikamabwera kuno malawi ka second hand tilipire duty iwo asamalipire ndi president but clearly it has been abused nthawi zina amafuna kuti a- amugulire kaya mwana wamkazi kagalimoto yes kapena mnyamata kagalimoto yes or even even even a first lady Eh, amen eh. akhale nkagalimo Eh, kagalimo. nthawi zina afuna aende mtaunimu Eh. mosa mosa mosaoneka akagule gule tomato kaya chani Eh, eh. Ah, ah, chite. Aendele kawo. aendele kawo kagalimo

pamenepo pamene tikufuna malawi tidziwe pamene. amalawi what the malawians want to know is uh, was the president of the republic of malawi complicit in using his duty free status to enrich private traders and uh, what did he get in return zinthuzo chifukwa clearly there's evidence kuti kuti simenti imeneyi sinapite ku mangochi kukamanga diamond home yawo

yet it has been used to import cement that went and into... panopa tungodziwatu tungodziwa cement yo yes yes exactly what we have what come, else eh, what else chimene pene tisaiwale yes chimene tikudziwa chagwiritsidwa ntchito ndi tpn imene yes ndi cement exactly koma pamene tiumagona kudzuka yes tikhala tikumva zambiri so so pali pali angle yonena kuti cement yo mm. adapita ku private hands mm. somebody sold it

more crucially he was uh, touting best buy malawi campaign in fact m'bomamu friday amavala amavala amavala what not casual koma amavala zi- zitenje Eh. zo- zochokera ka ku david whitehead Eh, eh. oh, umasoketsa chocho it was a rule kuti friday m'boma aliyese uh, just to, to show kuti kuti best buy uh, uh, buy malawi mdziko muno muli makampani a cement Eh, zoona. amapanga on, on, on, on, on malawi soil Eh, kwambiri they have plants on malawi soil Eh, zoona. lafaji Eh, zoona eh. ku blantyre Eh, zoona eh. cement manufacturing company ku mangochi ya gafa Asli- aslam gafa there's also shayona kwathu ku kasungu

Did, did they not think about that? Kutoloko za best buy kapena Malawi Malawi campaign chan chan ija idali yongoti ma- nyenga basi. Am- am I duping us?
Utipusisa mala. Iwo akula kunja. Awo akula kunja zinthu.
And i- and zinthuzo zambiri bra. People are saying to to to, to import to, to, to transport 1000 1 million 1 million 200 bags of cement. Remember you need you need you need 2000 trucks. Ezo. Setetana. Ezo na eh. now th- those tracks th- 2000 ni masewero amenewo these people were callous this is callousness kwambiri eh. this is callousness kutoko adalibe mmanyazi omwe a president akale a professor peter mutharika ku retirement kumangochi he has a story to tell malawians atiuze

and kwa lero tikukamba imeneyi yes mawanso mwina kuphulika ina he must be accountable A- he atifotokozere must be accountable kodi pokhala president Yes. chimodzimodzi kuti uli ndi makiyi Yes. a nyukiliya yes yes uli ndi makiyi a nyukiliya Yes. mukuimba nkhani power exactly ndiye ndiye iwe basi umaseweretsa makiyi aja china chikuphulika phu yes

kumangochi sapeza mpumulo sizitheka zimenezo site sitheka he, he must know this and, I'm, Amtseleni. and i'm speaking on behalf of Mba- malawi Eh, kuzambiri. ngati amanena kuti sizitheka sapuma kumangochi sizitheka ngati amakedzo tapita kumangochi kuti akapume Si- sizitheka siigwira imene mpaka iye wa- Iyi iye afotokoze, simenti yes, afotokoze afotokoze. kuti simenti yodi ngwanga because what i see here brian is clearly abuse of power okay nanga atanena kuti tpn idi ndiyanga Yes. ndidachita authorize yes

and they should, they should be accountable for it ndipo asavere zonoto uyayi o uh, uh, witch hunting witch witches mm. are we, are we hunting eh, eh, we're not hunting any witches mm. we just want we just want probably it's true they are, they are witches if the ngalapanga zuzoipanga zimene they are did witches paja agresera atu adanena kuti kuli mfiti kuja kuti bibiko

ndipo apolisi akhala busy ndipo tikamakamba kuti amalawi akufuna justice mm. sikuti tikukhala ngati tikukokomeza no atifotokozere iwo amutharika yes. kaya amayi a ku nyumba yes, yes. ndisadalowe ku state house yes.
ndidali ndi nyumba mwakuti exactly

palibe Nothing chosaka stays. and you remember george Yes. ti- ndi- ndi- nanena kuyambirira kwa programu iyi kuti amutharika ndi timu yawo akadayiwala zonse nkumangomvera programu yathuyi yes zikadathandiza because we kwambiri. told them kuti Tinawauza. although mukutchula amalawi anzanu kuti eh, malawi anzanu fe kuti ndife aperezi ndife si- sife wanu Zimenezotu nza- nzachibwana. Tidanena anyamata ena amene amachita chipongwe kumene ku State House. Yes.
Kutitu a Mutharika ngaakulu. Yes. Koma inu ndi anyamata.
Yes. The furthest he can go is 10 years. Muka- Mudzatipeza. Akazapa- Akazapanga retire, si kuti nunso muzapanga nawo retire. Ehe. Mwano m- m- mwano mukuchita kumene mu. Mwa- munthu uli ndi zaka 35.
Eh, mu- eh. Amutharika zaka 80 80 chakuti. 80 chakuti. Akapanga retire uzalondola ku retirement. Uzakokhala. Pano panopa Behave.
a- ali nawo limodzi kumpanda kuno. Ayi, ku- iyo, alasiya.
Alasiya ali pamphepo.

no these people should know kuti malawi wa 21st century ma citizens ake ali alive Sa- Ezoona. sakuphethira sakuphethira iyayi akuona kaya ali kunja kaya ali kuno ku malawi akuona and they will not accept to be abused so boma ili la achakwera ndi achilima atengerenso phunziro pa zimene zikuchitikazi Exactly. akhale in their lane exactly

Komatu ndiye kuwaponya awa amaba, umboni ndi uwu, awa apa pali ka, ka, ka audit, umboni ndi uwu, awa taonani list ya ya mmene amathirira ma fuel, umboni ndi uwu. Ndipo posachedwa apa kuyamba kutuluka ni- zinyumbatu. Of course. Anthu atulutsa Of zithunzi.
course. Adamanga nyumba mafulati awa. Amalawi sali moyesa. Amalawi sali moyesa. Posachedwa apa kuyamba kutuluka zithunzi za Amalawi- akatundu. Amalawi sali moyesa ndipo ndiponso sizitheka. kuti wina would think kuti they will get away with this no sizingatheke sizitheka sungabise iyayi they will not get away with this tidanena mbuyomu kuti amalawi ndi mtsango ano choncho asungira tima documents mu office looting imene anachitayi because this was looting It's all this right. was looting the coffers looting parastatals looting kaya chani the looting that they did they will not get away with it

He, he has a story to tell and Malawians are waiting. Iye samati mwemwe wali wawawa. Wawawa. Wachabwino, mali wawawa. So tiwapemphe achakwera ndi achilima.
Yes.
Achite clean the government. Yes.
They must clean this mess. Apange clean this rot. Kwambiri kwambiri.
apange clean more importantly asaona kuti iwowo iwowo kuti ti- tapanga replace looters with with another group of looters Mm-mm, sitigwirizana pa- sitigwirizana Sitigwirizana. Eh, sitigwirizana eh. because malawians replaced looters Am- wi- with a hope kuti amene akubwerawo they are not looters Ndima- ndimati ndinene ndimafuna ndikhale fair pang'ono sikuti onse amene kaya amanga zinyumba kapena agula zimagalimoto Correct. adaba ayi Correct. ena ali mboma Correct. ena ndithu they worked yes kuma- ena- kuma- kuma- kumadzimana ena amachita bu- business ena amachita mabusiness Business, yes, Ehe. yes.
koma So- wakuba akuzidziwa exactly sitikukamba those good men and, and women chifukwa m- mbomamu muli ena yes amanga mafulati yes amanga nyumba Yes. agula magalimoto Yes.
mwachilungamo ndithu then, then they have nothing to get worried about asayende njira mu mtima sadaphwanye lamulo Eh, sadaphwanye sadaphwanye malamulo. lamulo ndipo ndipo u- we don't create an impression kuti tabwera pano tizapanga blame aliyense amene wapeza bwino Ayi. actually malawians afuna kuti tizipita patsogolo Eh, zoona, eh. amalawi tizipita patsogolo ziziyenda zinthu exactly so yes thanks for the Eh, clarification kwambiri. It's not like tukamba amene adachita phwasulo Eh, kwam- kwambiri. amene adasokoneza komano mulungu ali ndi njira zake zochitira zinthu exactly aliyense amene adaba misonkho ya malawi atsekula nayo mimba exactly ndipo ndipo zayambika kale aliyense amene m- m- ndalama yoti tikadakagula mankhwala we lost abale athu Yes. chifukwa choti wina ndalamazo adakamangira nyumba Exactly. atsekula nazo mimba ndalama Exactly, zimene. exactly, ndipo exactly. sadati mmimba mwake mwampedzepedze exactly exactly Nkulakwa kuyankhula choncho? kulakwa mwayankhula bwino kwambiri muyimaliza bwanji nkhani iyi mdzulo buno Malawi is not a, a banana republic. It is a, a democracy governed through state institutions. Those that broke the law, nthawi ya DPP, should not seek our sympathy, popanena kuti it's witch hunting or whatever. They must just face it in court.

5 billion uh, worth of 1.2 million bags of cement in the hands of private trader pali nkhani ndimalize nkunena kuti zimene zikuchitikazi zipereke phunziro exactly kwa adindo walero exactly malawi walero uyu Exactly. si wa 1970 exactly malawi walero wasiyana nawo wa chaka chatha Exactly. amalawi atseguka Exactly. ndipo mukamapita kaya kumakazunguza mmaparasteto kaya mbomamo amalawi akukusungirani umboni exactly tsiku lina lizidzabwera zidzatuluka zimene zidzatuluka zachoka mmafelo amene mukuganiza kuti mwabisa m'maofesi mwanu wina akalowa akatulutsa anditaona kuti mphamvu zimatha exactly ndiye pamene tili ndi mphamvu osachita matukutuku yes tsiku limadzabwera template ilipo kale amalawi anapereka kuti template iyi ndi iyi chita chilungamo Yes.
chita chilungamo exactly pali nyimbo timayimba ku wireless eh, nima- nima- nima- chita chilungamo mwina chauta angadzakukumbuke exactly pa, pa, pa tsiku la msautso exactly so sa- sikuti chilungamo chimachitika munthu akumanga kale ndiye kachite chilungamo Yeah, ayi ayi ayi mabodza amene mabodza amene ndikuyamikeni inu bambo kasakula chifukwa chobwera zikomo kwambiri

A- adathira matope kunja kwa chikombole ngati timanena kuti mu- anthu akamangidwa azifera muja mu- mu- muselo ayi sidatero ayi kapena apolisi azatibula zibomba- Kuwatchola nthiti. kuwatchola nthiti.
Akuwatchola nthiti, Ah, ayi. timanena kuti apolisi mukamanga mukatsekera muwatengere kukhoti it's a typical example Yes. kunena kuti tidzigwiritsa bwino ntchito mphamvu today sitikudziwa kuti kukhoti zitha bwanji Yes. koma what we can independently confirm Yes. the whole commissioner wa polisi ali mchitokosi buleya lule
buleya lule

or the president or whoever alibe mphamvu Ezo- yopha- ezo- yopha zopha- munthu. ezo- alibe eh. That's- that right munthu umabadwa nalo adachita choko adachita chokowera buleya lule pano it's haunting them zoona eh. yes tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mpulogalamu imeneyi ngati muli ndi ndemanga kapena mu, you want to get in touch with us titumireni email brian banda at bnltimes com